We, the team of Magnetic Gist TV, is bringing this news to you live and direct. It is happening in Imo State. Ndị be anyị, Imo State tata dị egwu. Tata bụ Monday sit at home. Imo State dị egwu. Ihe na-eme n'Imo State gbagotere nwanne. A na-agba egbe na Okigwe, a na-agba egbe na eh, Umuaka. No? Okwuruọra mgbe Okwuruọra bịara kwuo okwu sị na e kidnap ya na Umuaka. na ihe juru n'Umuaka bụ kidnappers you know that kind of a thing and today being 18th na the security guys uh, from the tiger base in Owerri they entered into Umuaka ihe a gbara na Umuaka today adịrọ dị mma guys it was very heavy in Umuaka today the gun fire in fact the sound of guns in Umuaka today dị excessively excess

ihe a launcher niile butere taa ihe a sị launcher anyị riri obom ụda si obom ụda kụgide ya kụgide ya ihe niile launcher launcher dị ebe a dị about 17 launcher 17 launcher ọ na-abụkwa na ihe a na-eme adịrọ easy mana ọ dị easy ọ bụrụ ihe ụmụazị 17 launcher sọọsọ taa

and a lot of other guys, they took him to their camp, of which they uh, extorted money from him before they were able to release him. So guys, you know, ndị Igbo si na a chọọ igbu nwa nkịta na a ga-aba ya ajọ afa ka e were wee gbuo ya. Every of all these Musa and Asadi guys are doing everything possible to make sure that they bring Gentle de Yahoo down. A lot of

na nke na shed ebe ahụ agbafurula akpụbụ isi onye amụrụ ya nọrọ ebe ahụ ka nwunye ya nọ na-eme ya ebe ahụ ka nwunye ya nọla nwunye abụọ ya nọ la-ere mmanya so m fụta ebe ahụ jụọ ha ma ha nwere fuel ka m goro fuel top up la machine ọ sị m mba m sị ha okay ha na-ere mmanya ebe ahụ sị ha nyegodi m mmanya ebe ahụ ha bute one bottle m sị sị nyekwe the guy anyị Which guy be that?
ọ bụ nwanne eh, ndị a Uche Okay, Uche nwanne Gentle. eh, Uche Okay. ọ nọ with ndiom ya abụọ ebe ahụ so Ụmụ nwaanyị abụọ. eh, yes so m bịazie la-aṅụ the mmanya eh, Pato kwụrụzie nwanga iji egbe bịazie la-agwa ya Hero Hero jụrụ oyi Hero Hero jụrụ oyi ya enye the guy sign the guy erigote with egbe ya ebe ahụ nna amazi m ihe m na-eme eme anọzi ya bịa sị nyegodi ya mmanya nye ya mmanya ya ṅụburu mmanya ṅụburu mmanya ya akụtụ m aka sị m you're under arrest ya jiri key machine m buru machine before ka a la-asị m you're under arrest lekwe Hilux shi la front side Cherubim ahụ la-abịa Eh, that eh, the motor m gwara gị titan this thing Mm. mana eti Mm. eti eti e tiri ihe a n'elu e tiri siren n'elu so obi mafụọ m mụ ebilite so the guy sị m Uche sị mụ nye mụ nye ha ego ndị be ya sị mụ nye ha ego a Uche afụgo m ebe a afụbeghị m ọkwa m ndị ahịa nọ hụrụ ihe na-eme biko m nyegodi ha ego m were 3000 nye ha ha were m ka m ga rịkwasara elu machine m ọwa statịrị a sị m bịa you big boy enter moto ha emepee door ma ndị ji pistol ma ndị ji ogologo egbe mmadụ ole nọ n'ime moto ahụ Eh? mmadụ ole nọ n'ime moto ahụ Ee, ndị nọ n'ime moto ahụ two two four plus ofu onye nọ n'ihu ya wụrụ plus driver kwa ndị ahụ ha wụ ndị ụlọ anyị ọ wụghị ndị ụlọ ọ wụghị ndị ụlọ anyị but onye onye ụlọ anyị ebe ahụ Pato okay ọfịakwan Pato jikwanụ machine

gbagide gbagide amakwana m ebe a kwọ m aga because e kechiri m anya ha gbagide drop ọmụchi m rituo la moto agbamiela m rituo onye bike buru m ada onye bike ahụ bụkwanye m somebody nọ n'ime ebe ahụ sị na ọwa onye akụ butekwara m that ebe ahụ even in that time ị fụrụ ihe ahụ na-eme three days ha kipụrụ m ebe ahụ o nwekwara nwa be anyị m fụkwara la-abịa enyekwa ha treatment ọ wụkwa onye nurse ị ghọtago ọ wụ nwa be anyị ahụ nwa be anyị ahụ nke ahụ ee Chikọdị la-alụ ma ụmụnụ ọla anụ n'ọzọ okay that girl yes but ọ maghị na a- ajọsụ m nụ the voice m shi la window nyoo ọ bịara ọ na-abịa enye ha treatment Ekpe- ọ na-abịa na- ọ na-abịa enye ndị ole treatment ọ na-abịa enye na ụmụaka ụmụ- ụmụaka treatment n'ụlọ elu ahụ ebe a m gwa gị a na-ekipụcha ndị mmadụ e kipụrụ anyị n'ala okay kipụ ndị nke ọzọ n'elu so ya bịakwa a na m anụ voice ya m bịakwa m eshi la window nyoo a lakwa m afụ ya mgbe machine ga-eburukwa ya pụọkwa so ọ ma there ọ ma there e kipụrụ ndị mmadụ she knows the place but ọ fụghị m o, ọ fụchighị m okay so that is it so otu a ka ha ji m ha kipụrụ m three days kpọta ha kpọta onye ee onye ihe a o- ndị Anambra side ahụ Ụmụnze ọ dị one man nụ onye Ụmụnze ha kpọtara ọ sị na ọwa ọgọ ebe ọ- ebe ọ lụrụ nwaanyị ebe ahụ ka ọ lụrụ nwaanyị ọ lụrụ nwaanyị ebee n'Ụmụlọlọ N'Ụm- n'Ụmụnze Ụmụnze ebe ahụ ka ọ jenta lụrụ nwaanyị n'Ụmụnze ebe ahụ that man a kpọtara the man la ya ha mekwara onye nwa ebe ya nọ nka nka nka ya kipuo the man ọ kpọtara onye Ezinachi two boys sha chọrọ iso mmụọ gbawọ ya shi esendịrị mmụọ esendị he keep them ọ kpọtara mmadụ abụọ from eh, Ak- izog ndị ahụ si ha lere igbo na-eji two o'clock bịa kpọrọ ha nke abalị okay ha nọ there two weeks ebe before ma ọ bịa then onye uhu ala nwanne Sugburugidi nọ ebe ahụ for three weeks and before ha kpọta m mgbe a kpọtaziri m n'ụtụtụ ya la eru la mgbede akpọta nwa boy a la-akpọ Chigaemezu lu mmere nne m lobulu orie gọgọ ebe ọ ka kwụrụ ụgwọ ụlọ otu ụgwọ shop lụọ ọba ebe a na so mgbe a kpọbatakwara the same thing na-ajụkwa gịrị ka m mere ka ọ na-ajụkwa so otu a ka ha jikwa kpọrọ the boy bata and anyị ncha akụchara anyị ịga n'ime ebe ahụ akụcha m anyị nọ- akụchara anyị ịga anyị tichara anyị ịga ma ndị handcuff ma ndị etiri n'ụkwụ ma yes ma ndị etiri n'ụkwụ ma ndị etirila aka okay so anyị anọla ebe ahụ for three days o nwere onye gara onye hausa side tv a ga-aga bute mmanụ na-ekwele n'Okwele mm. onye igbo nwe the mmanụ ndị a jide ya divert ya akpọrọzi onye awụsa ahụ bịa by then Gentle abịa ihe dịka today si na onye anyị la akwụ iru ukwu hụ wụ ịdị ahụ ọnụ onye anyị la respect and uh, because of that gọnshia ha anaghị agwọ ọgwụ gọnshia ha anaghị eme nka gọnshia wụ kidnapper gọnshia wụ nka ihe mmeni hụ na anyị ọ bịara anyị hụ niile a, a ga-egbu anyị egbu nlaghachi ọchọ nwekwa ihe elu egwu cha bịa ma ịhụ my mother lekwa na nke wa adịghị awụ obodo m ọwa ga nwere sizi onye abatazi n'obodo ya ya chụmwaga m ka na-ekwu ndị otu ya akụrụ m kụmụ kụmụ kụmụ ihe ọma mbata n'obodo anyị anyị ha achọghị isupport anyị nle eme iri anyị nle eme nka anyị nle eme nka na ha akụwa m kụcha akụwa ma Chigaemezu ha ma ndị ọzọ kụwa kụcha ya sịpụrụ anyị ka a ga-agbagbu tomorrow before then mmadụ mmadụ aka ole nọ n'ime ebe ahụ mmadụ akọ ahụ mụnwa with Chigaemezu with nwanne Sugburugide anyị ejekwutere ejekwute ebe ahụ okay ịghọtago ọ mmadụ atọ godi he na ebe ahụ mgbe m ji wee bata okay no ọ wụzi anọ but ofu onye wụ onye otu ha wụ onye ohu isi wụ onye nke ahụ nke ahụ wụ onye otu ha
ị ma aha ya Em,
ọ wụ ma ma mgbọ nkwofi ma mgbọ nkwofi nta yes ma mgbọ nkwofi nta Ah, aha ya wụ echefuola m a- ama m aha ya but ọ fụrụ m n'uche na so Kee otu ụlọ- a ka- Mm. otu a ka chi ji wee fozie anyị nọgide ya akụọ nine o'clock akpọtazi onye awụsa ahụ nke ahụ ndị ahụ vu mmanụ Mm. ha si ha si werezi onye awụsa ahụ joinara anyị gụta anyị mmadụ 8 agụrụ anyị mmadụ 8 o nwekwara one boy kwa nọ n'ime ebe ahụ kwa ha si ha ga-agara ihe akpakara ndị nga m Hai, ndị onye a mere mme ilila ha ọ mụrụ ọrụ ebe ahụ A- asị na ma na-emeka bịa gbaa ya rịpọtụ ha akpọrọ ya dịbọ ya sịkwa na dịbọ ya na ole eme ntụ andịkwa n'ime ebe ahụ so ahapụ- aka hapụrụ onye nke ahụ bịa kpụrụzi anyị mmadụ 8 agbagbu asị weta moto asị eji moto gaa ọrụ ka ifuo si were meshin vu anyị two two ndị nke nọ n'elu nọkwa n'elu o, ihe na-agwa gị ụla nke ala godi ebe anyị nọ Mm. vu anyị two two were akwa were ihe kechie anyị anya anyị alakwa ayọ sị gerekwa anyị ka anyị mere gerekwa anyị ka anyị mere ofu onye n'ime ọrụ ha sị ngwa anyị hụ ndị akụmụsị ekekwana anyị na onye ọbụla bụ onye akụm wee suspect so otu a ka o ji wee kwucha sị ka a ga-egbu anyị ya ha agbaala afa ya ga-egbu anyị egbu na ya ekwucha ya ebilitesi okwu ekwuru nwunye ha sị mba ha dị ha ya after move ya ala akụ nine o'clock ahụ abịa bịa kpọfụta anyị kechicha anyị anya buru anyị move gbaa ihe niile agbara agbagidere ala agbaru agbaru ebe ala agba ala agba anyị ha na-ama ebe ala aga so anyị na-ayọkwa ha n'elu meshin ahụ pato sokwa efurukwa ndị nke ọkwụkwa Mm. even pato na-efezi ọ na-efezi n'ụdị na ka even ezigbote obiọma na-akpa ya and enweghị ma mojukwu mojukwu commander la side nke ahụ ekipụrụ anyị ọkwana ya ga-aga si gwa ụmụazị ya ndị nke la-ejere ya ozi ga-eweta mbọ 11 sisila nke ọhụrụ ahụ weta agaga weta ha kwọrọ anyị o sokwa kwọrọ anyị asịzie ka after o mere side nke a gawara ya sị mba sị agazila side ahụ pit pit ha ejugo chekwuru anyị gaa the other side ebe anyị meteziri onwe anyị immediately achị anyị ti ishi la ọhịa ebe a kọrọ ji akpụ anyị la-ayọ ha ewerezie ụtalị sị onye ọla jide onwe ibe ya ka onye ọla jide ibe ya ala apịa onye nọ na front la apịa ndị nọ na center onye ọla ala adụ ibe ya anyị ala abazila dị ọhịa tutu anyị bamiziela dị ime ọhịa ha ewerezie chị anyị dọ n'ala ala onye ọla ndọnachala ala anyị dọnachala ala la-ayọ a ayọ ahụ ka m ka nọ sị biko elekwana ihe ụmụazị isii m mụtara dọsa kamgbe five days na amafụba anya ele ihe a ga-emekwa chaga oge kwa ndị igbo ha amaghị m condition ha sị m mechie ọnụ hụ chineke hụla azụ mma onye mmụọ mkpa ha agwụ ha ka m ka na-ayọ ha tụkwasị m ya n'isi ebe ọ gboo mụ dasara wụchaa nke ọfa nka nọ m n'aka so chi ga-emezula azụzi aka ya ha sị okay ị chọrọ ịzọfe aka gị ha gba ahụkwa ya n'isi ya datara ụvụrụ ya awụsa m n'aka ha sị sị were m tụkwasị n'elu m ewerekwa ya sụkwasa m n'elu ndị nke a nọkwa ayọ ndị nke ọzọ nọkwa ayọ onye nke ha a la-ayọ a la-agba one by one a la-ayọ a la-agba one by one tutu agbaga gbacha mmadụ eight ahụ ha eweta ose ọjị